Pali nkhani ina yake imene yandipeza kumene yandikwiyisa kwambiri. Ati pali maloya atu, atulusa nkhani imeneyi ndi a Malawi Law Society anayika mnyuzi ka public notice kunena kuti pali maloya ena ake anadyera ndalama za ma clients awo nde anapita ku disciplinary kukayank, kukakamba nkhani imeneyi nde aganiza zoti awasiyise kaye ntchito kwa zaka ziwiri, miyezi sikisi kaya chani. Ah, maloyawo ndi achina ndani achina rich Kachi- katsichi nice msowoya maxwell tembo Ah, ineyo zandikwiyisa chifukwa choti eh, kuma- ku malawiko anthu ena akaba anthu ena akadyera ndalama za anthu amamangidwa amapita ku polisi chifukwa chani amalawi law society yo ndi mabungwe amenewo akukhala ndi malamulo awokha chifukwa chani anthu amene ngati pali umboni ngati ayika mu news kuti anadyera ndalama za ma client chifukwa chani sanayitane a police chifukwa chani sanayitane a police chifukwa chani akupangana disciplinary committee okhaokha kumanena kuti basi musiye ntchito kwa zaka kwa kwa zaka ziwiri kwa miyezi sikisi basi mm a Malawi ifeyo tikakhala kuti ta talakwa mm muna munawona wina ake amay amayenda pa njinga ndi ana folo anakamtenga apolisi chifukwa choti awona zinthu pa social media apolisi panali anyamata aja akuchikwawa amas- amasewera ndi ndalama anakawatenga ndiye izizinso zili mu news amalawi Law society akunena kuti pali maloya ena anadyera anthu ndalama chimene angapange apolisi ndi kupita kawamanga nawonso akaonekere mkhoti ngati mmene timachitira tonsefe amalawi tikalakwa chifukwa choti tikalakwa ifeyo majajiwa mm, amati- ama- amanena kuti chani sentence iyi tikupasa kuti anthu atengerepo phunziro nde bwanji munthu amene angaphunzise kwambiri anthu ndi munthu amene ali olemera maloya awo akuphunzira bwino akalakwisa chonchi aziziwa zoti uh, amavutika anthu kuwerenga chani kuti a- kuti a- kuti akhale maloya nde akatenga ndalama za munthu wina akapa- akadyera ndalama munthu Amenewo amafunika kumusiyitsa ntchito kuti anthu onse atengerepo umboni. Uwu phunziro. Koma zoti mpakana zaka ziwiri basi ayi, zikuoneka ngati kuti pali malamulo a anthu awiri anzathuwa ali ndi ati ali ndi ka act kawo kamene kamapangisa kuti apite ku disciplinary basi. Iyayi, iyayi zisakhale chonchi. walakwitsa waba ndalama za munthu wadyera ndalama za munthu kaya ndi lawyer akuyenera apite ku khoti akayankhe mlandu wakuba akayankhe mlandu apolisi ali- kusakhale kuti ati ati is contrary to a act kena kake ka legal act no is contrary to the penal code is pe- contrary to the penal code kulitu milandu kumeneko theft by trick theft by servant mm, fraud Nde zizikhala ngati zinthu zimenezozo ndiye ine zandikwiyisa kwambiri kuti ma lawyer ena mm ma lawyer akuoneka ngati kuti ali ndi ka ka ka ka system kawo kot kothawa ku ku kukumana ndi chani ndi chilungamo nde ndikuona ngati kuti a police awonepo bwino bwino pamenepapa zisamakhale ngati kuti ife anzathuwa si a Malawi eh zisamakhale choncho Kusa act imeneyo kaya ndi ma MP pangani repeal zimenezi apange repeal zimenezi kuti ngati iweyo iweyo waba ndalama iweyo wadyera munthu ndalama si achina mzomera aja anaba chani mzomera ngwira anapita ku prison ana, anaba chani kaya ndi 100000 sinafike za 200000 anakamukokakoka ku protocol course kumponyera muchani prison okhala mndende mpaka anawatulutsa ana, I think anatuluka pano 100,000 ndiye zikusiyana pati ndi nkhani ngati zimenezi nde ineyo zikundilemera ziku- zima- zikundibhowa chifukwa choti ndikuona ngati kuti pali zinthu ziwiri mm. tonse ndife amalawi justice izikhala yofanana Mtavaya says ok pali nkhani inake imene yandipeza kumene apapa uh, yakhala ikuthamanga mma whatsapp umu pali ka notice kena kakatulutsidwa ndi a malawi law society akuti maloya ena akanabera anthu ndalama take two sanabere sanabere anadyera